ndi muzitchula dzina lija ah, ku bungwe limene mwachokera ndi udindo wanu zikomo kwambiri pali dzanja apo apatseni maikrofoni ayambi Ine ndine senior chief tengani um, choyambirira ndithokoze chifukwa cha presentation yabwino zikuoneka kuti Aaa abungwe mwakonzekera bwino chisankho cha chaka chino komano ndili ndi mafunso atatu. Funso loyamba, mwakamba za connectivity challenges during the dry run, aam, Mukunena kuti mufuna kukonza kwake mufuna kuti mudzakhale ndi internet yodalirika. Sindikudziwa kuti ndondomeko yake mupanga motani poganizira kuti madera ena kuliberetu mobile network. Ena kuti apeze mobile network amachita kukwera paphiri kapena kukwera mmitengo. Ndiye sindikudziwa kuti ndondomeko yake muzapanga yotani kuti muzakhale ndi network yodalirika. Funso lachiwiri lonena kuti madera ena kulibe magetsi, equipment yanu sindidziwa kuti izapanga operate bwanji opanda magetsi. Ndikukumbukira nthawi imene mumapanga registration panali madera ena amene timauzidwa kuti ayi Aaa registration centres zikachitika kukhako kumene kuli magetsi kopanda magetsi aa kukufunika ma generator nde sindidziwa this time around ngati muli ndi ma generator okwanira. Funso lachitatu aa mu 2019 munali ndi activity ya traditional leaders code of ethics. munasonkhanitsa ma traditional leaders onse ku Crossroads Hotel. Aaa this year kuoneka ngati kuti activity imeneyi sinali priority. Ndimafuna ndidziwe kuti chifukwa chani sinali priority. Zikomo kwambiri.
Uh, zikomo kwambiri amfumu uh, tisanatenge funso linalo koma ndinali ndi uh, programu yasintha chifukwa chakuti masananso kukhala meeting ina ya

Uh, zikomo kwambiri uh, ine ndi macarvin ngwata uh, malawi law society ndili ndi mafunso awiri if not atatu loyambirira mwina mungofuna kuonjezera pafunso limene lafunsidwa ndisanayimirire lokhudzana ndi vuto la internet em tikudziwa kuti commission mwina nkhani za internet izi si mbali yake kwenikweni M- tingathe kudziwitsidwa kuti kapena pofuna kukonza vuto limeneli commission ikugwira ntchito ndi ndani Uh, funso lachiwiri likhala lokhudzana ndi accreditation ya ma observers i think tinachiona kunena kuti timaona ngati accreditation imeneyi uh, inachedwerako pang'ono kutengera ndi nthawi imene mwina tatsala nayo kuti tipite ku zisankho Komanso tinadzaona panatuluka press release imene a commission anatulutsa masiku apitawo kunena kuti yayi padakali pano commission sinapange kaye accredit anthu adikire accreditation. Ndimafuna nditangodziwa background yake kuti chinachititsa ndi chani kuti patuluke press release imeneyo. Komanso mongowonjezerapo pamenepo, ndikukhulupirira kuti process ina iliyonse including ya chisankho chonchi imakhala a learning opportunity. Tikaona mwina malamulo athu mmene alili pa nkhani ya accreditation ya ma observers, tiona kuti mukusowekera ma time lines, mulibe ma time lines oneneka bwinobwino onena kuti commission mu nthawi yakuti ikuyeneka itapanga za accreditation zitamalizidwa mu nthawi yakuti, ngati pali ena apanga apply kuti apangidwe accredit akuyeneka kukhala atavomerezedwa kapena atakanidwa. Sindikudziwa kuti ku commission iku taonapo ma lessons ena aliwonse amene mwina angatitengere kuti mwina mtsogolo muno titabwerera ku lamulo limeneli ndikukalikonzanso kuti mwina ma time lines amenewo atakhalamo, Ndilekezere pamenepo. Zikomo kwambiri. Titenga dzanja lina.
Dzina langa ndi Phunziro Mvula, Presidential candidate. Ndikufuna kupereka uthenga kwa Amalawi pokhuza zisankho zimenezi. Tikamapita ku zisankho zimenezi tizindikire kuti dziko lathu limene tili nalo ndi Malawi yemweyi basi. Palibenso dziko lina kumene tidzathawire iyayi. Zisankho zili ndi kuthekera kopititsa patsogolo mtendere kapena kusokoneza mtendere. Kotero wina aliyense amene ali Mmalawi, kwake akhale kulimbikitsa mtendere zisankhozi zisatigawanitse iyayi. Komanso aliyense waudindo agwire ntchito malinga ndi mmene ntchito yake imanenera kuti agwirire. Ngati a mec, yendetsani zisankho mosakondera, mosaphwanya malamulo, molemekeza malamulo. Anzathu a Malawi Defence Force, a Malawi Police Service, ndikulimbikitseni kunena kuti this time around gwirani ntchito mmene malamulo amanenera kuti mugwirire ntchito yanu, musatengere kukondera kapena self serving interest. Chifukwa zisankho kupanda kuziyendetsa bwino zili ndi kuthekera kobweretsa mavuto m'dziko. Yesu Khristu amene ali a, filosofa wamkulu ananena kuti choipa chikuyenera chichitike koma tsoka opanga choipayo chifukwa kwa iye kunali kwabwino anakapanda kubadwa chifukwa adzavekedwa mwala wa mphero m'khote, m'khosi mwake naponyedwa pakati pa nyanja. Ndiye tikunena kuti amene akuganiza maganizo ofuna kusokoneza zisankhozi Alingalire mawu amenewa, kunena kuti, Dziko lathuli, olikweza ndi kupititsa mtendere patsogolo ndi ifeyo. Zikomo kwambiri.
Okay, uh, we'll take two more hands, then I'll request the chair to respond. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndine Jean Mathanga. Ndine Director of Elections wa chipani cha Democratic Progressive Party, dpp. Yoyambirira ndi ndemanga yotsatira the statement by the mec chairperson imene atifotokozera. nkhani ya security imene yakonzedwa nthawi ya zisankho kapena nthawi yokavota. Ndikukumbukira kuti a few weeks ago tili ku Blantyre kumene tinalinso ndi msonkhano waukulu umene tinkati um, tinakumana ndi amene zikuwakhudza za chisankho ambiri ku Mount Soche hotel kuja kumeneko a bungwe la polisi komanso a army anapanga anapereka presentation yawo yokhudzana ndi kakon- kukonzekera kwawo nkhani yodzapereka chitetezo pa nkhani ya chisankho ndiyeno nthawi imeneyo ndikumbukira ndinadzaimitsanso mkono ndikupempha kuti Ah, nthawi zonse mec ikamapanga chisankho imawunikira madera amene ali ovuta kwambiri kamene kumene kungathe kuchitika zisokonekero muchizungu timatchula kuti ma hotspots nde ndinadzapempha kuti nthawi imene Tikuyika chis a achitetezo athu dzaonetsetse kuti kumalo amenewowo kumene kuli kwa hotspot ko kumene plan yo ikadzachitika kuti ayika ndondomeko kuti a ti tipita chonchi chonchi adzagawane nafe achipani kuti ifenso tidzakhutitsidwe. Ndiye lero ndikuyima panopa kuti ndipemphe kuti poti mwanena kuti plan yachitika eh I would say kuti deployment plan yachitika ya chitetezo ndiye timafuna tipemphe kuti mugawane nafe achipani kuti tikhutire. kuti malo amene tikudziwa kuti awadi ndi oyipa kwapitadi chitetezo choyenera chifukwa sitinabise tinafotokoza kuti kumenekoko ife tidzakhala okhutira ngati mutayikakonso a Malawi Defence Force osati apolisi okha imene ndinafotokoza koma I think it's on record ndiye timafuna tipemphe kuti mutipange sure kuti those hotspots have been covered adequately. Kachiwiri ndimafuna ndipangepo comment nkhani yokhudzana ndi the dry run imene inachitika. Ife tinatumiza anthu oyimira chipani chathu kukawona the dry run madera onse ndiye tinawonapo zinthu zingapo ndingotchula ziwiri zokha. Choyambirira ndichakuti machine aja amakanika kupanga recognize ma finger prints. malo angapo amakanika kupanga recognise the fingerprints ndiyeno timafuna ti, ti, ti, tipeze assurance from the MEC kunena kuti zimenezi there will not be a repeat tsiku la chisankho fedzakhala tsiku lomwero ndiyeno kodi zitakhala zachitika kuti mwina anthu ena akukanika kuti ma fingerprint awo sakuwerengedwa chifukwa tikudziwa kuti zidzachitika malo amene kuli t ama- amatchola tiyi komanso mwina kotchola fodya, zala zimakhala kuti zovuta ndiye kodi kumenekoko ngati cha, cha machine sadzatha kuwerenga their fingerprint kodi tidzapanga bwanji chifukwa nthawi ya dry run zimenezozo tinaziona komanso ah, ma centers ena tinadzaona kuti staff imene munayika imapanga lack technical competence amaphunzitsidwa ndi anyamata athu a IT kuwaphunzitsa how to to to sort out some simple errors pa machine po kuti apange some trouble shooting ndiyeno we're just hoping kuti anyamata athu or the staff imene itapangidwe deploy chifukwa ndi ambiri you're talking of 15000 plus ngati ndawerenga bwino ngati ndalemba bwino uh, amene akule akupita the whole country kuti akapange operate those machines we are hoping kuti they have been adequately trained chifukwa apa panali ma center ochepa and we have already discovered kuti kunali those issues technically kuti amakanika kuti at- apange operate those, sorry those machines ndiye timafunanso tipemphe kunena kuti we know kuti nthawi yatha, if it were possible zikanathandiza kupanganso kena kake kakang'ono ka dry run kamsangamsanga after you have rectified ma issues ngati amenewa kuti tikhale assured kuti tsiku lovota sikudzakhalanso zokhomakhoma. Zikomo kwambiri.
zikomo kwambiri ndimaona ngati ndiimire kaye pamenepo kuti ndiapase mpata okwanira ah, chair azayankhepo ndi kenako tibwera tizatengenso mafunso ena zikomo ndithokoze nyumba yonse chifukwa cha mafunso ndi ndemanga zimene zabwera senior chief uh, Tengani mwakamba choyambirira za connectivity Funso limeneli ndiliphatikiza ndi limene linachokanso ku Malawi Law Society from Counsel Ngwata on the connectivity issues. Choyambirira ndifotokoze kuti transmission of results electronically zikayamba ndipo zikachitika ku constituency Tally Centre. Pamalo pamene timakhadzikitsa ma Constituency Tally Centre ndikuti tinachita assess kuti um availability of connectivity ndiye ndikupangeni assure kuti transmission from the Constituency Tally Centre sikuti tinangosankha kuti zikachitika apo without prior assessment. In terms of the

kuti tikugwira ntchito ndi ndani, ma internet service providers ku Malawi kuno tikuwadziwa, tikugwira ntchito ndi anzathu a Airtel komanso a tnm. Tikupangeni assure kuti choyambirira the dry run siinali yokuti tikhonze kapena tilephere koma timafuna tione kuti kodi system mmene tayika ndi zimene ndondomeko zimene takhonza zikatheka ndipo tione kuti kodi pamene pali vuto ndi pati kuti tikhonze ndiye pena tikumakamba ngati kuti chifukwa chokuti taona ma challenges ndiye kuti chinthucho ndi cholakwika ndipo tichitaye ndimafuna tipange assure mtundu onse wa amalawi kuti challenge ya connectivity ndi yokuti tilongosola ndipo zonse zizakhala mmalo mwake uh, senior chief munafunsanso za power supply choyamba ndikhonze because this is a meeting on record ndiye ndikhonze choyamba nthawi yakalembera Tilibe makina amene analephera kugwira ntchito chifukwa chokuti kunalibe power. Amene munakhala mukutsatira kufotokoza kwathu, makina athu tikamapanga deploy timakhala kuti taatchaja fule ndipo tikatchaja fule the device imatha kugwira ntchito payokha without external supply of power for 12 hours. Komanso makina aja anabwera ndi power bank kusonyeza kuti makina okhawo paokha akhoza kugwira kwa nthawi yaitali. Ma genset nthawi imene ija amafunikira chifukwa ku ma centre kwina mukakumbukira timagwira ntchito ndi anzathu a nrb, makina awo chifukwa chokuti ndi akale amavutika ena mwa iwo ndi power nkuona timafunika ma gensets kuti athandizire mbali yimene anzathu a nrb amagwira kulembetsa anthu unzika amene anali oti zaka zakubadwa ndizokwanira kuti alembetse mkaundula wa voti koma alibe chaunzika.